Ba cheart faoin am seo go mbeitheá in ann na comhthéacsanna ina n-úsáidtear an tuiseal ginideach a aithint agus ba cheart go mbeitheá in ann na hathruithe cuí a dhéanamh ar thús an ainmfhocail sa tuiseal ginideach. Anois breathnóidh muid ar dheireadh an ainmfhocail sa tuiseal ginideach. Rialacha ginearálta atá sna rialacha seo a leanas, má bhíonn tú in aimhreas ariamh, breathnaigh san fhoclóir nó aimsigh an t-eolas ar an suíomh gréasáin breis.focloir.ie. Déanann tú consan leathan a chaolú, an t-amhrán, deireadh an amhráin. Athraíonn EACH go IGH agus ACH go AIGH. An Cléireach, obair an chléirigh. An tEarrach, tús an earraigh. Athraíonn EADH go IDH agus ADH go AIDH. An Geimhreadh, ag deireadh an gheimhridh, an cogadh, tar éis an chogaidh. Cuireann tú a le roinnt focal a chríochnaíonn ar chonsan leathan, snámh, linn snámha. Déanann tú focail a bhaineann le poist agus a chríochnaíonn ar IR a leathnú agus cuireann tú a leo, an múinteoir, ceartúchán an mhúinteora. Ní dhéanann tú athrú ar bith ar ainmfhocail a chríochnaíonn ar I fada N ná ar ghuta, an cailín, cairde an chailín, an bia, blas an bhia. Cuireann tú E le hainmfhocail a chríochnaíonn ar chonsan caol, an tseachtain, ag deireadh na seachtaine. Déanann tú ainmfhocail a chríochnaíonn ar chonsan a chaolú agus cuireann tú E leo. an fhuinneog, in aice na fuinneoige. Athraíonn EACH go I fada agus ACH go AI fada, an bhaintreach, pinsin na baintrí, an ghealach, solas na gealaí. Cuireann tú A le hainmfhocail a bhfuil níos mó ná siolla amháin iontu agus a chríochnaíonn ar EACHT, ACHT, I fada OCHT, nó AI fada OCHT, An Ghluaiseacht, Baill na Gluaiseachta, Iarracht, Ag Déanamh Iarrachta, An Cháilíocht, Ag Fáil na Cáilíochta, An Íocaíocht, Ag Lorg na hÍocaíochta. Déanann tú roinnt ainmfhocal a bhfuil siolla amháin iontu a leathnú agus cuireann tú ach leo, traein, stáisiún traenach. Déanann tú roinnt ainmfhocal a bhfuil níos mó ná siolla amháin iontu a choimriú agus cuireann tú each nó ach leo, litir, clúdach litreach. Ní athraíonn cuid de na focail a chríochnaíonn ar ghuta. An Trá, Bóthar na Trá. Cuireann tú N le hainmfhocail eile a chríochnaíonn ar ghuta, An Chomharsa, Teach na Comharsan. Déanaimis cleachtadh beag anois ar na rialacha seo, cuir na focail seo sa tuiseal ginideach. Caithfidh tú smaoineamh ar thrí rud. An bhfuil an t-ainmfhocal firinscneach nó baininscneach? Cén t-athrú atá le déanamh ar thús an ainmfhocail? Cén t-athrú atá le déanamh ar dheireadh an ainmfhocail? Dath móide an seaicéad, dath an tseaicéid. Ag léamh, móide an dán, ag léamh an dáin. oibrithe móide an bhialann, oibrithe na bialainne, obair móide an t-aisteoir, obair an aisteora, ag athrú móide an íomhá, ag athrú na híomhá. Foirgnimh móide an eagraíocht, foirgnimh na heagraíochta, ag bun móide an tsráid, ag bun na sráide, tús móide an samhradh, tús an tsamhraidh. brabús móide an comhlacht, brabús an chomhlachta, earraí móide an siopa, earraí an tsiopa.